ndewo na ụmụnne m aha m bụ Prince Gideon Dim Obiefuna n'ụbọchị taa ihe anyị ga-eleba anya ya bụ osu n'oge gboo o nwere ihe ndị mgbe ochie na-akpọ osu ọ dịrọzi oge ugbu a n'ihi ndị okpukpere kraịst ewepụna ya bụ osu ka m kọwara gị onye bụ osu na ka ndị obodo si ahụta ya anya ka ndị na-amaghị wee nwee ike wee matakwa Gịnị bụ osu? Osu bụ onye a gọọrọ arụsị ma ọ bụ nwa onye a gọọrọ arụsị. O nweghị ihe e ji ha kpọrọ n'obodo, a naghị akpọ ha mmadụ chaa chaa n'obodo. Ndị obodo na-asọ ha anya maka na onye ọbụla mepụrụ osu ọbara, a na-ahụtakwa onye ahụ dịkwa ka osu, onye ahụ aghọọna osu ozugbo ozugbo. Ndị a bụ osu nwere ike ịga ebe ọbụla ma o nweghị ihe a ga-eme ha. Onye bụ osu enweghị ike ịlụ onye ọbụla naanị onye bụkwa osu ibe ya ka ha ga-alụ. O nwere ihe nwere ike ime mmadụ ka ọ zawazie osu. Ihe ndị a m ga-akpọpụtara gị ugbu a gụnyere ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ ghọọ osu maọbụ zawazie osu. onye na-abụghị osu mepụ onye bụ osu ọbara onye ahụ aghọọla osu ozugbo ozugbo mmadụ ịga dakpunye n'arụsị ma ọ bụrụ na ihe ga-eri ya pụta n'oge gboo a na-eji ọtụtụ ndị mmadụ achụ àjà nke mere na ọ bụrụ na onye ahụ gbakwuru arụsị sị arụsị zọọ m ma a chụwa ya ka e gbuo arụsị ahụ zọpụta ya ndị obodo ahụ ga-akpọwazi ya osu onye na-abụghị osu na onye bụ osu nwee mmekọ nwoke na nwaanyị ozugbo ozugbo ha abụọ aghọgo osu onye ahụ abụrụla osu onye na-abụghị osu nyefee ya bụ iwere ụkwụ gị gafere ụkwụ onye wụ osu ozugbo ị bụrụgo osu mana ihe ndị a bụ ihe ndị mgbe ochie ọ dịghịzi n'agba ọhụrụ dịka m si gwa unu ka m kọwara gị ka osu dịzi ugbu a n'agba ọhụrụ dịka ndị okpukpere kraịst siri hụtazi mmadụ niile ugbu a e wechapụgo ihe niile bụ osu a sị na ọ bụ otu chineke kere mmadụ niile ya bụ na ọ dịghị mma ka e nwee akpamoke n'etiti mmadụ na ibe ha na-akpọ ụfọdụ osu na-akpọkwana ụfọdụ amaala n'aka nke ọzọ o nweghị onye chineke kepụtara n'ụwa kpọọ ya osu ya mere mmadụ niile ji wee bụrụzie otu taa wee kpochapụ ihe ndị mgbe ochie ahụ hiwere a na-akpọ osu mmadụ niile werekwa na-adị na mma n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa ọ bụ iwu na mmadụ niile bụzi ofu o nweghịzi onye a ga-akpọ osu n'ụbọchị taa ị nweziri ike ịlụ onye ọbụla masịrị gị o nweghịzi onye a sị na ndị a bụ osu maọbụ ndị a bụ arụsị maọbụ ndị a bụ ihe dịsị aghaa dị iche iche onye ọbụla abụrụna ofu Ekele dịrị Chukwu. Aha m bụ Prince Gideon Dim Obiefuna. A na-akpọkwa m Igbo Echo. Ngwa daalụnụ maka ịnọnyere anyị.